kemgbe anyị na-erecognize ndị anyị bịara be ha ndị obi dara akụ kindred ha bụ ụmụ ofeke before eh, mana wee ha anọwa na ụmụ ofeke ha nọziri onwe ha ihe ha wụzi wụ obi dara akụ eh, apologies for the mistake e mere na printing eh, ebe anyị nọ wee wụ obi dara akụ Amaifeke then eh, anyị na-erecognize ndị anyị bịara be ha maka ọ bụrụ na ha anabata anyị mara na ihe a na-eme enweghị isi Alphonsus Ibeawuchi ndị obi dara akụ Na-erecognize Donatus Nwanekezie. Na-erecognize Sunday Ebi, Patrick Obiakọ na ndị obi dara akụ niile na-asị unu anwụchile ọ ga-adịrị unu na mma. Biko tebụl ọbụla em, ụmụ nwaanyị nọ na ya biko keenụ ọjị keenụ ọjị keenụ ọjị bugharịanụ ya ka anyị wee banye n'ihe ọzọ anyị nwere anyị na-erecognizekwa ndị nke anyị ee ndị ara na ụmụ ezike na mmadụ n'anya ụlọ

Na-erecognize Sam Nlago. Na-erecognize nnukwu ọgọ anyị nwoke Nze Norbert Maduakọ. Na-erecognize Uchechukwu Ogu. Ee, ọgọ anyị nwoke ana m asị na ọ ga-adịrị ya mma. Echere m na anyị nwere ọtụtụ ọgọ na ezinụlọ ezike na mmadụ n'anya ụlọ nwere ọtụtụ ọgọ mana onye nke a gosiri na o jighị ya egwu egwu kemgbe ụtụtụ ka ọ bịara nga nọrọkwanụ soro n'ihe a na-eme ọgọ anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs o nwekwere ndị otu anyị ndị ọzọ na-anọ n'ụzọ mana ha na-abata anyị ga na-erecognize ha

n'egbughị oge ee ihe ọzọ anyị ga-aba na ya bụ opening remarks introduction introduction maka ikekwe e nwere ndị nọ nga agara ịghọta ihe na-emenụ anyị ga-akọwa akọwa ka ihe anyị na-eme were nwee isi emechaa nke ahụ ofu okenye ga-abịa gbaa ya ụkwụ n'ala doo ụmụaka anya ihe wụ ara na ụmụ maka e nwere ndị gara ịmụ ihe wụ ara na ụmụ ofu okenye ga-abịa kọwara anyị ihe ọ bụ ee eh, introduction ara na ụmụ a ka m si wee nụ mgbe e mere ikpeazụ ọ na-adị m ọ gafego 40 years ya bụ ọgụ afọ naabọ ọ gafego 40 years e mere nke gara aga so ihe anyị hụrụ anyị na-eme nke a bụ e nwere mmadụ ole ma ole ọ na-anụ ọtụtụ ndị ọkụ n'obi kemgbe afọ gara aga ka anyị nọkọkwa na anyị si nọkọ wee dịka ụmụnne mana mgbe mgbe ahụ anyị na-eme coronavirus e nwere ọtụtụ mmadụ ole na ole nọkọtara ọnụ sị ka anyị chọọ onwe anyị ka anyị chọọ ụmụnna anyị nke ọzọ ka anyị mee ya o ruo n'afọ nke ọzọ okwu onye echi ọzọ o ruo n'afọ ahụ sị ka a hapụ ya ka e mee n'afọ nke ọzọ afọ a na-aga emekatazie emekatazie o akwadozie ya ọfụma so eh, mụ na onwe m unu na-ahụ nga anọ m in any leadership position nọ na anọ m n'onye dị ka jidegodi ihe ka m bịa ejide m ihe na-emekwa ya na-emekwa ya na-eche ndị nyere m ya ka ha bịazie bịa nara m ya ee maka ama m na ihe wụ okwu ya last born ka m wụ na agụ mana agaghị ịga m maka ndị e nwere na ezinụlọ Ezike ụlọ eruo m ịtọpụ ụkwụ ha erudie m ịsụ akwa ha na ekwume ekwume so ka ọ ghara ịdị ka ụmụ nwata awụrụ ndị okenye n'elu enweghị okenye anyị wụrụ n'elu anyị sịgodi ka e bidogodi ihe ya wụ ya wụrụ na a na-eme ya ebe awụ m onye ndu enwe ihe m wụ awụ m president enwe nke m wụ so ya ka anyị ji sị ka anyị megodi ihe n'afọ a were ya hụkọtakwanụ onwe anyị

na-egbu onye oge ọbụla biko mma kpọpụta ofu onye okenye ka ọ kọwara anyị kọwakarịrị anyị ihe wụ ara na ụmụ maka ụfọdụ ndị mma ndị ọha biko elee ihe wụ ara na ụmụ e nwe onye nke m jụrụ ọ sị m na ọ wụ ụmụazị mgbe ahụ ị mala onye wụ ụmụazị ikekwa onye dị five years mgbe a na-eme ara na ụmụ ọ ga-aghọtacha ihe wụ ara na ụmụ biko ofu onye okenye pụta ọ kọwara anyị dịrịnụ Jesu biko na apụta m ebe a na-awụ m oke kama na a sị onye njenje kara onye isi awọ ihe mara onye ọbụla na-eso ndị okenye ije na-amụta ọtụtụ ihe ma ịtụ ilu ma o kwurisi agha o nwekwa oge eme onye ahụ kwuo a sị nwa nke ole bụ ọ pụtawụrụ ụwa ọ na-ekwu ụdị okwu ọ ya wụ ịnya mgba na obi okenye ịnya mgba na obi okenye apụta na ọ wụ okenye fụhụ ọkụ ije ga-ada ohere na-anya ọkụ mba kama na okwu nụ na ndị okenye ị na-ekwu ya ọ wụrụ na na-eme ihe a na-agọ ebe na ara na ụmụ a na-ekwu okwu ya ihe a ga-eji ata ịgara ya wụ mgbe chineke sị adam ha jezie mụọ mụjupụta ụwa ee n'agbanyeghị njọ ha mere ọ gbaghara ha sị ha jee mee gịnị jee mụju ụwa ihe wụ ara na ụmụ bụ dịka nga anyị ewe ihe niile mmadịnanya uru ọzọ mụrụ ya na ezike ee ezike anọzie so mgbe ọ lụrụ mmadịnanya mmadịnanya mụọ nwaanyị n'ise otu nwoke ndị nwaanyị ahụ alụsịrị ọ na-awụ nke mụkwana nwa mmadụ na-eje lee ya ọmụgwọ nke mụkwana nwa mmadụ na-eje lee ya ọmụgwọ so mgbe a ka ọ na-eke ara ya ahụ then mgbe ahụ nwaanyị n'ise aṅụchara ara mmadịnanya then ha onwe ha kwa wụ ndị ṅụrụ ara ahụ alụkwa nwaanyị mụtakwa nwa a na-aṅụkwa otu ara ahụ na-aga so aṅụgide ara ahụ ruo nke e nwere ụmụ ụmụ nwa ụmụ ọkpụ dịka ndị otu na-eji asị aga m ekwu okwu ma ndị ọdọ gbara aka n'azụ ndị ọchọ si mpalaka ụtọ ka mpalaka osisi so ara na ụmụ a na-ekwu okwu ya na ezike mmadịnanya uru ọzọ na ezike anọzie ọ wụ amụta nwa nwa amụta nwa nwa amụta nwa nga ahụ mgbe na-eme omenye ka aka edere great grand grand grand grand ihe niile ahụ wụ otu ara ahụ na-aga njem ahụ so n'ihi ara na ụmụ wụ ezike na mmadụnanyị uru ọzọ himiri ihe ya nọsị nga ewe ha himiri ihe ya nọsị nga ewe nọ nga ewe so eleme ihe mmadụnanyị uru ọzọ na ezike ụlọ ọmụ kemgbe e ke ezike ke ogbedi ezike ke ego ke wụ ele ahịa ugochi then ke ewuzie orunwa ịghọtara ya ee abịazie na ngwuru a enweta ya bụ okoronkwo ezike so na-adịghị eji akpọ ya ara na ụmụ ọ wụ otu mpalaka na-ebidonye ọsaba so mgbe ndị ọchọ ọ na-eme e nwere ike eruo ihe dị ka n'afọ na-awụ afọ na-awụ ụmụntị niile ahụ ezukọ dịka nna anyị hụrụ esi ekwu nke ele na ka mmadụ ewere ime ọ pụta hụ nwanne ya o mere nke merenụ ihe ọrụ ara na ụmụ jiri mụọ mmụọ ọ wụ na a bịara ebe a today onye ọbụla mara na ibe onye na ibe ya nwanne o nwere nke mere na a lụ nwaanyị na asaba a lụrụ ya na asaba ọ mụta otu nwa nwaanyị ibe ahụ pụta ya laa luozie a lụọ ya n'ọlụ then nwa ọ gbahapụrụ na asaba ọ dị wee se ya ọdọ ka ụmụntị ahụ ọ mụrụ n'ọlụ nga ejeta abroad Lagos nnụ a na-eje na abroad nwa ya nke nwoke ọ mụtara ibe a na-eme nke asaba enyi na-ekwu na ya ga-alụ ya alụ n'elu ọ ga-aga alụ alụ a ka a na-akọ ọ wụzi na ọ tụbana nwa ahụ ime ọ wụzi mgbe a sịzi ka ejezie n'obodo nke nwanyị ọ kpọrọ ya bịa n'ọlụ nga nne ya na-ajụ ya onye dị ihe ọ sọgbuo ya n'ala ya ha na ya etie sị na nwanne alụọla gị na nwanne ya so ara na ụmụ a na-eme ihe e nwere ọtụtụ ihe o gosiri onye hụ nwanne ya ị mụrụ onye ị ga-alụ mụrụ onye ị ga-aga eme enyi onye ihe ara na ụmụ na-eji aba uru mgbe ndị ọchọ a na-emereme ya emereme mana oke achịchọ ego dị ma wee na mmepe na ịwa anya dị ma wee onye na-akpọ bịa ga-eme ara na ụmụ ọ na-ewe ọsọ echi nke awụ oyuzo nwanne ya otu dịrị na ije eso
biko kụọrọ nụ ya aka kụọrọ nụ ya aka kụọrọ nụ ya aka Sunday Sir Sunday Obi anyị na-ekele gị

ọ nwata ka ọ bụ nke nna ihe m na-akpọ onwe anyị wụ anyị wụ okeke bi mba anyị wụ oki ọ sị ya nyere ọkụ na obi oki ihe o kwuru- ihe o kwuru nga a wụ gbasara ala na ụmụ ihe ọ kọrọ na ugbo na ọ wụ ọ wụ na ọ wụ so adị m very happy with him n'okwu o kwuru o mere nke ọ gbara ngọwe a gwa m ya sị na ọ kọta ya ma ọ kọtara ya chukwu gọzie gị n'aha jizọs e wee na-akọ ọ kpọtara dede bụ eke ezike nwa alabako anọ m sọ ọ wụ ya adịghị mmadụ a na-eme ihe nke o mere nga eni ee ahụla m ya ya wụ isi onye nga labako onye nke ọzọ wụ nwada ugochi ka m gara ahụ nga eleye eleye ngiri ahụghị nga taa gba nga agụ nwa obi afụọla m obi afụọla m si ya ya m ga-ahụ ya nga taa nwa na adị m agba akwụkwọ anya akpọtuoro gị okwu n'aha Jizọs so biko ee onye nke ọzọ wụ ahụrụ m ịma nga oki n'ime ede boru nwa elee dede ego ọ nọ nga ei agụ nwa ka ị wụ ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs ee biko obiọma ọkpara m ndị ngiri akpọwa nwadịala m nọ n'obi bịa were ngọzi nla agụ nla agụ ọ ga-adịrị gị mma n'aha jizọs mụ na ezinụlọ gị ga-adị mma n'aha jizọs so ekelele m nọ wee na-ekele ka m bịara nga a o nwere onye m jụrụ ese ada anyị nwaanyị a nne ya na-agwa every year n'okpuru nkwụ elu bịa otokere ya akpọ m ya ka m bịara nga jụba ese ọ wụrụ ewure ya dị a bịara nkele ya maka na m echefu ihe mmadụ mere ee ee ọgọ nwoke aghọtara m si ihe ahụ nna gị na-eme ị na-eme ahụ nwanne nwaanyị ị na-elezi ya anya ọ ga-adịrị gị ndị ezinụlọ gị mma n'aha Jizọs Ee, onye ewela iwe nye ngiri akpọ udo ga-adịrị nnụ niile wụ ụmụ ụmụ m n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị nwa m nwa m ee wee na-ekwu ee ekwuola okwu ọ bụ ihe obi aṅụrị ịgwa gị eziokwu ọ kịta ka m aga ije mụ na nwaanyị m mgbe nwanne m nwoke bịara gwa m okwu ada m abịa gwa m okwu asị m sị adị m ibe ndị gwa na m ga-eresivu ụmụ nwadiala m adị nnụ niile zuru oke wee na-ekele nnụ ọ ga-adịrị nnụ mma nnụ ga-amụ ozu nwoke mụọ ozu nwaanyị mụọ ozu nwoke n'aha jizọs ahịa na anọ ụbọ na anọ n'aha jizọs ihe niile nnụ chere n'obi nnụ ọ ga-adịrị nna mma n'aha Jizọs ee biko ka eje mana okwu agwụ agwụ adịba ewere nwa obere ego nnụ ewere kpọrọ ọjị nnụ ewere ye de nke ele ele onye isi m na-eji isi mmadụ a nnụ ewere ya kpọrọ ọjị m redị ngozi nga m na ezinụlọ m nọ a na-eje maka ekwufu okwu echefuo a na-ejekwa ebe ihe enwe ihe echefuru echefu na-ekele di ọkpara m mere ka esi dị nnọọ dị so ọ ga-adịrị nna mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ana Udo dịrị akpọkwa nnụ.
kọrọ na ya ka biko ọ dịrị ezi ọ ga-adịrị gị na mma mbido ike kwụ ọnụ ibe ebe ụlọ yọrịa biko ndị dị ka gị dịba n'obodo ndị dị ka gị dịba ee udele sị na ndị okenye ma ya ndị okenye dịba maka ụmụazị ama na udele awa anụ ori biko ọwụkwa na enwere onye ọzọ chọrọ ikwu okwu gbasara ara na ụmụ a chọrọ inye nkọwa ọ ka nwere ohere ime ya biko anyị na-recognize Sir Nicholas Ụzọma nnukwu nna anyị unu ka ọ lụrụ chukwu setara chukwu ekelere m onye ọbụla o n'ọzọ bụrụ ndị ara na ka ụmụ nkịta ọ lụrụ ụbọchị chukwu unu n'aha jizọs tinye n'ọnụ gị saa tinye n'ọnụ gị ekriti malite ịbịa ebe a bịa ka anyị niile hụ ọwụ ihe ma uru ka ọwụ ndị ori nwanne rụsị ozi ma nwanne ya ma oge ugbu a anaghị adị emezi ebe nke anụ nwere taa ana m asị ka ezigbo ọja dịrị afọ ọzọ n'aha Jizọs biko na asị ka anyị nwere ike na-eme ịnya mgbe ọzọ n'aha Jizọs
ọ ga-adịrị gị na mma
ndị na-eso mma mma nụ ndị ibe mma mma nụ ndị ndị mụrụmụrụ mụrụmụrụ mụrụmụrụ mma mma nụ Ah, biko ndị ọgọ ndị ọgọ ndị ọgọ ndị ọgọ ahụsị m faces ndị ọgọ ndị ọgọ mma mma nụ ọ ga-adịrị anyị mma this year anwụ anwụ dị ụtụtụ wa anyị ajọmpụọla jump jump from covid-19 to 21 wa end sars nke asụkọ nke asa but this year ọ ga-adịrị anyị otu a n'aha jizọs this year ụta day of pro progress ebe ọ bụla etinye aka just ego ga na-ezozi dịka nga mmiri oyo na-ezo n'aha jizọs ihe a na-eme taa eh, obi dị m ka bụ si ugboro oke o tego eji akwado ihe a anyị ndị anyị wụ ndị oke buru ya ọ dapụla ha anyị wụ ndị oke buru ya ọ dapụrụ ha anyị ma ụmụazị anyị ra plan anya ihe a na-aga n'ihu ana m asị ha jidekwa ka ha ji n'aha jizọs Amen. so ihe m na-ekwu ara na ụmụ ara na ụmụ ndị kwu ekwu kwutachara ya lọlọ lọlọ lọlọ lọlọ ya ekele gị Ah, mbereze anyị nọ mbereze anyị nọ wee woo mbereze de nne mplaga anyị ka mplaga ọjị mplaga anyị ka mplaga ọjị ihe niile a na ohuru ebe a ibido eke ya Mpụlaga anyị oru 99% all over the world mpụlaga anyị na-akọrị na-aga anyị nwe ofu mba ofu mba mara ihe akọsime Eh, so ah, ana m asị ihe a mere taa dị mma ndị pụtara na pụtara ekele ma ka ezigbo otu a na-eme bịa faces ọ bụla faces m ga-aga ama m ga-eme m pụọ n'ụzọ ọ bụrụ mgbe m na-eto okorobịa m pụọ n'ụzọ m gba breki ana m asị ya hello ọ na-asị m hi erukefọ ndị a asịzi ọ nwanne m ma ọwa nwanne m nwa nwanne m so wee were ya anyị ga-eme after akọtara na nwa akọtara ofuma akọtara ofuma na wee wee ọ ka nwanne m na nwanne ya nke ọ bụla e hụrụ faces ebere ebe a wee ịhụ ya si yes o mere mgbe anyị mere ara na ụmụ onye na ya onye ya nwanne m ejuo ejuo but after nke anyị mere wee anyị ga-ebilite n'otu n'otu onye bilite ọ kọwa family o si kọwa onye mụ ya kọwa nke o si anyị were ma ya no mgbe mgbe no holiness today taa wụ taa